ehe ya ndị be anyị ekene m unu mma mma nụ o daalụnụ udo ga-adịrị mụ na gị bụ ndị chọrọnụ udo nụ mana onye nwe enuigwe na ụwa bụ Chukwu Abịama ya Chineke nke Abraham sokwa mụ na gị anyị gbasie mbọ ike ka anyị chọọ udo to, eh, to be at peace with everyone if possible o nwee ihe o ji kwuru ya bụ okwu without udo ka ezi ka anyị eh, eh, there will be no togetherness and without togetherness o nweghị ihe m a person mmadụ ma ọ bụ mba ya-enwe ike ị achieve ya ka anyị na-atụgharị uche na the directions uh, ebe amamihe dị anyị ga-esi nweta amamihe nke si n'igwe ọ bụghị nke n'ụzọ nke ihe efu ma n'ime ihe niile anyị ga-aga n'iru na m sị ka m mee nwa onyonyo a na this Sabbath morning eh depending na my side of town na US ụtụtụ ee ụfọdụ ebe bụrụ midnight kịta ụfọdụ ebe bụrụ mgbede ụfọdụ bụrụ efifie ma n'ime ihe niile asị m nke onye chiri nnọọ sị zeelu ya nke onye sị sị wee sọọlụ ya sị mee gịnị sị welụ ya sọọlụ ya maka na m and ebe onye ọbụla nọ ya nọsie ike e nwere ike ebe ị nọ lụọ ebe ị nọ ha na-aga gị mana agwa m gị eziokwu no place like home Ị fụkwalụ, ihe sie ike, onye ọbụla azaa afa nne ya. O sigokwa ike, asụsụ Chineke nyere gị ọkwa ya ka ị ya-azọzi. Obodo nna gị ọkwa ya ka ị ya-azọzi. Onwe gị na ezinụlọ gị na ụmụnne gị na ndị be nna gị na nne gị ka ị ga-azọzi dịka ndị Igbo anyị bụ ndị Igbo na ha azọ na-azọ Anyị ga-ebu ụzọ zọtakwanụ onwe anyị bụ ndị Igbo as ndị as a people as the people of Israel maka na our culture dị similar to that of the Torah or the instructions Chineke nye Moses n'iwu ya for ụmụ Israel omenala anyị niile mana ọ gwaranụ ọgwa anyị ejiha akwụkwọ nsọ before ndị Britain wee bịa ka ndị Scotland ndị Europe wee bịa oziọma before Euro eh, Romans bịa nke ha a na-ekwu America bịa Izrel abịakwa abịaghara mụ na gị ozi ọma mana Chineke ji aka ya wetara anyị ozi ọma Izrel ya sabat ụkpụrụ na ikpe na iwu Chukwu omenala Igbo nsọ na iwu omenala Igbo ọfọ na ogu ya bụ eziokwu na justice anyị na-ekwu eke oye afọ nkwọ ihe a bụ Angel Michael Gabriel Uriel and Raphael the four great beasts chineke ji alụ ọlụ ha nwechara armies dị iche iche in ranks kwa etu etu o si dịkwa na side nke ọ, the other side nke chineke kekwa bụ ọchịchịrị ọchịchịrị nwekwalụ ndị nke yakwa na four corners e nwee agbara na-achị n'ikuku nwee nke na-achị na mmiri nwee nke na-achị n'enu anị nwee nke na-achị n'ọkụ agbara arobunagu satan lucifer e, darkness evil a bịakwazịa mgbe a na-ekwu okwu kraịst or yeshua or ọkpara chineke ha wee jụ ọkpara chineke chineke wee nyekwana ya na side nke ya eke oye afọ nkwọ angel michael uriel raphael and um, Gabriel ha nwechakwa ndị agha so depending n'ebe onye si wee malite n'inebanye anya na mmụta maọbụ ime ihe nchọpụta inwe ike mmadụ nwee ike ịchọpụta eziokwu yes site na ịgụ akwụkwọ mmadụ nwee ike ịchọpụtakwa eziokwu site na agụghị akwụkwọ but e, site n'ekpere na ibu ọnụ ya by mkpughe e, chineke etu chukwu si wee kpọọ ndị heathens ndị agaghị school anything ọ by mkpughe ka o si kpọọ ndị amụma zite mmụọ ya ndị a na-afụ mmụọ ya mmụọ a na-agwa ha okwu ndị amụma prophets o nweghị akwụkwọ ha agụta ya n'akwụkwọ nke revelation a nke a by revelation ehe so na m na-ekwu na-asị na n'ime obere ekpere a m ga-ekpe before a gaa n'ihu wee chịkọọ na o nwere ihe m ji wee na-emere onyonyo a n'ụtụtụ a na the sabat day ọ ụbọchị udo ka ọ bụ ọ bụghị ụbọchị agha ma yet anyị na-ayọ chukwu ehe maka ọ dị mmụọ na-achọ izubata dịka onye ori iweta ihe mmegharị anya ma ihe ihe ndị ọzọ ka onye nwe anyị nọchigide ya n'agha amen o wee bụrụ na m ga-aga n'obe n'iru m malite na hibru adị ya nwa oyibo wee banyekwazịa n'igbo na sabat morning shema o israel yahweh eloheinu yahweh echad Baruk Shem nka iji gwa mụ na gị eziokwu Chineke anyị bụ ndị Igbo ọ nya bụ Chukwu Chukwu nke Izrel bụ Chukwu and ofu Chukwu ka ọ bụ ọ dịghị ịbụa ọ nya kere aka nri kee aka ekpe o kere ife kee ọchịchịrị n'ime ọchịchịrị ihe dị ya dị egwu n'ime ihe ihe dị ya dị egwu and iji wee gaa n'iru ọ ofu chukwu ka ọ bụ ha adịghị etọ a sị chukwu nwa chukwu mmụọ nsọ mba ihe ị ga-aghọta na ya bụ na mụ na gị ma kraịst we are just gods we are gods even ma ndị mmụọ ozi they are gods but not God himself not God we are gods apart from God himself every other thing o kere eke na-eku ume bụ mmadụ bụ gods nye obere chi o kere anyị na oyiyi ya anyị na-echetazikwa so okwu o mere ka ọ bụrụ arụ bụ kraịst ọ ihe o kere eke ọ mmadụ ka ọ bụ a tụrụ ime mụọ n'ike mmụọ nsọ ọ mmadụ ka ọ bụ anụ arụ ahụ bụ mmadụ mmụọ na mmadụ ka ọ bụ mana n'ime ihe niile ọ bụghị chukwu ka ọ bụ a bịa asị na ọ chukwu nwa ma ọ chukwu eh, mmụọ nsọ asịzi ya na ọ chukwu mmụọ nsọ mba na chineke kwuru ya ga-abata n'ime anyị biri o kụnyere anyị ume nke n'ime ọ mmụọ ya bi n'ime anyị ọ pụtaghị na- na- na ọ chukwu mmụọ nsọ ka anyị bụ ị fụgo so ụmụ interpretation ndị Rom a ji aga na ndị Katọlik mba ọ dabaghị ọ ka mma na mụ na gị kweta na okwu ọnụ Chukwu bụ Jizọs bụ light bụ day na ihe niile sotere ya ọ bụkwa half a nke nyere anyị nsogbu debere anyị n'ọnọdụ jọgburu onwe ya since ee half and eh, half and eh, candy gospel ma milk gospel bụ for a time ọ bụghị ka anyị dwellzie Obi is a boy ka anyị dwellzie n'ime ya forever wee nụbazie agha ụka a bịazie ịgwa gị na ị ya-atakwa anụ ma ọ bụ ọkpụkpụ dị n'ozi ọma nya bụ the full gospel ị sị mba na onye a na ndị abịa na ọ ha na-eme n'ụdị na ha ya sọsọ ha ya-eje anaeze na ọ ha makarịa ee e a nụba ọgụ ụka na o si na ụka nke ha na o sighị na ụka nke ha ehe a nụba ọgụ ụka so ụmụnne m ọ mụ na gị bụ the temple chineke kwuru na ọ ga-ebi n'ime anyị o wuru anyị na ya ga-ebi n'ime anyị ọ bụrọ na ụlọ come together for fellowship dị very important holy convocation ehe mana ọ n'ime okwu nye nwa kwuru ọ bụghị inwe ihe ga-azọpụta gị ma ọ bụ okwu chukwu kwuru ọ bụghị okwu mmadụ kwuru ọ bụghị nghọta nke ụka na nzukọ nke ụka religion ihe niile mba okwu ọnụ chukwu ka a na-ekwu okwu ya okwu ọnụ ya bụ commandments gịnị ka chukwu command na ọ ihe anyị ga-eme wee nwee ndụ commandments ihe niile e nyere n'iwu ọ nya bụ okwu ọnụ ya bụ so ị na-esi na milk na-aṅụrụ milk ị sịzi n'ọnwụ na ya na ọ sọ milk ka ị ya aṅụzi mba ọ ya afịa gị ahụ o nwe ebe ọ ya elu ọ fịa gị ahụ ị fụ na ị need anụ ihe niile a dị mkpa n'ime arụ mmadụ ị need anụ ị need ọkpụkpụ ha ncha nwere ọlụ ọ na-alụ so ị ya ejedebe na milk jedebe na candy efuge ịma njedebe dịka ndị katọlik ma ndị kristian si anyị 90 percent jedebe n'ebe a ka ha jedebere ị na-agwazi ha na ha ya agbagotekwu na chukwu chọọ ka ha bụrụ nna na mmụọ na chukwu chọọ ka anyị bụrụ anyị niile bụrụ spiritual giants ka anyị wee nwee ike ịkwụrụ n'ụnụnụ wee dị able idefeat na inwe mmeri agha na-abịa na nka bụ agha ebidokwa nka bụ mmalite n'ihe mgbu nụ ee ọsọ ndị na-eje kano ma ọ bụ ugwu awụsa kịta ọsọ ka na-abịanụ agwa m unu eziokwu ee o nwere ihe ndị nsọ na-eme ka m mata na ụbọchị izu ike a ọ mkpughe maka ụfọdụ n'ime anyị ọkacha ndị ipob m na-agwa mgbe niile o nweghị unu abụọkwanụ more igbo than any other igbo man you are not more igbo nnamdị kanu himself ndị ụmụnne anyị you are not more igbo so ị na-aga n'ihu na-agasi ike na-eme ka onye ọbụla sobe gị n'azụ onye esoghị n'azụ ọ bụrụ sabo ma ọhịa mba Ị na-aga n'ihu na-eme n'ụdị na ọ bụ IPOB. Ah, we are all indigenous people. O nwekwa na ebe ọkwọrị Emeka Emekesiri bido onye onye rejistara ihe a na London IPOB. So kedụziri nke ụmụazị ọtụtụ ndị bịa IPOB eh, before asịghị join ya ha before ị mara ihe. Ị joinzi ha akọba ọnụ sebe okwu. mana ka m gwa unu mụ na abụ ipob na-eso bụrụ ipob soro bụrụkwazi alị sef massob soro bụrụkwazi alị e, ndị niile bụ group maka na anyị nwecha styles onye ọbụla nwee style nke ya and anyị bụ ụmụnne anyị nidere amamihe o ghara ị na-ascatterzi onwe anyị further na-akpa otu na-akpa iche iche na-asị na ọ nka na ọ nka onye ka mụ bụ ịgwa anybody ihe ọ ga-eme we have to dialogue continuously until onye ọbụla enwee nghọta kedu ihe na-amachapụ buru ụzọ gaba n'ihu ebee ka ị na-agbaga ị bụ chukwu ị ma ihe bụ dị n'ihu ị ma ihe bụ uche chukwu we all want biafra we have fought for it and o nwe ka anyị ghara inweta biafra mana anyị ga-echere ka chineke buolu anyị ụzọ kpere anyị azụ anyị ga-eji nwayọọ ngwa na-anụ ozi bịa today ka ị wee ghọta ozi bịa taa unu mụ na gị ama that na na ndị Fulani akpọọna ndị Yoruba asị n'ụdị pụrụ iche mụ na gị ama nke a o nwere ihe ihe a pụtara ọ Chineke mere ya mgbe ndị Fulani kpọrọ ndị Yoruba asị ka unu na amaha na ọ bụ na ha na Yoruba dị n'udo na eventually gụwa bụ IPOB anụkwa ọgụ with ndị ndị ndị ndị ndị Nigeria nke Yoruba na Hausa ga-adịkwa together na Fulani ga-adị together ọ bụ ka e si chọ ka a nụkwa ụdị ọgụ ahụ ị na-adị ka ị wee nwee freedom ọ bụ uche chukwu ya kpatara ị ga-ama na uche chukwu ọ bụrụ uche chukwu ị gwanụ m na uche chukwu eh, kedu connections ị ji wee nụ such ọgụ again ị makwa na ọgụ ọbụla a na-ekwuzi okwu ya na ọ eh, eh, holy war islamic and christian or jewish war ị makwa na ọgụ a na-anụ kịta abụrọzị ọgụ nke ebee ka ịmagbu na amakwa so unu ihe ị ga-agwa m m ga-anụ bụ na ị ga-akwado anyị ga-akwado ọgụ na-ekwu okwu na-akwadoro ọgụ na-ekwu okwu ọgụ ma kwadosibe kwadobe ike bi udube negodu ividi ndị fulani ụfọdụ ma ha mazi ihe karịkwuo mụ na gị ha gba nkịtị kwadobe kwadobe kwadobe wee bata na 2015 kwadobe planụba hazibe wee bịa were ọnọdụ welusie all the all the the key strategic positions na Nigerian government all the service chiefs n'aka ha kedu ihe fọnụ achọghị igbu gị frame you up tinye konye gị n'isi ị na-ebe ị na-enye news the world adịghị aghọtazi nke bụ nke ị nọrọkwa ebe a na-eme na-eme mkpọtụ na-ekwusa okwu so mụ na gị afụbe frustration mgbe anyị ga Chineke n'iru anyị ga-afụnụ ihe dị egwu so ọ m- anyị nwa mere onwe anyị o nweghị onye mere anyị we need to come back to our chukwu okike abịama ụkpụrụ na ikpe na iwu ya, usoro nke ya okwu ọnụ ya as ụmụ Israel anyị ga-eme okwu ya maka ọ nya bụ onye gbara ama eri na 1999 ya ga-ekewa Nigeria into three or more mụ na gị a- ama nke a, ụfọdụ ama anyị na-ekwugoro so biafra anyị amaghị na ọ chọrọ ikewa na o nwekwarị ụmụ ya sef na middle belt o nwere ụmụ ya na that north nwee ụmụ ya na yoruba land anyị amarọ anyị che na ọ sọ igbo bụ ụmụ chukwu ụmụ abịama ụmụ israel n'anya ụmụ e nwe remnants of israel na asụsụ obodo dị iche iche chineke scatter these people and ọ mmụọ na-abịa were anụ arụ bịa ụwa ọ bụrọ anụ arụ na-eji mmụọ abịa ọ mmụọ ya so mụ na gị ama mmụọ o tinye n'ime anybody so anyị enweghị amamihe mana anyị chere na anyị nwere amamihe so n'ihe m ji eme vidio a bụ ka ọ gaa afọ a eleghị anya o nwee ndị ọ ga-azọpụta enye udo kpọghachi ya azụ ewee sui so n'ozi nji onye nwe anyị kpughere n'ụbọchị izu ike bụ na ịmakwa na dịka m gwara na ndị Fulani akpọọna Yoruba asị nya ịmụ ihe ọbụla ịma ebe ọ na-eje so nsogbu adịgo n'ebe Fulani na Yoruba dị ọ ihe ga-enyere ndị Igbo aka ọ ihe ga-enyere ndị old eastern region aka so ka anyị were nwayọ na Chineke nọ n'ọrụ a bịakwute Chukwu gịnị dị ike karịa Chukwu omume ọ dịghị ihe dị fịara Chukwu ahụ onye kere ihe niile pụrụ ime ihe niile ọkwa mụ na gị na-ekwu ya yet anyị na-ebekwa akwa na-ewe iwe na o meghị nke a ọ maka na anyị anọghị n'usoro ị nọ n'usoro ị nwee ndidi o nye gị udo nye gị ọṅụ wee ruo nye gị ndụ

mana ihe na-emezi uche gị adịzịa n'ihe ogologo ihe ihe efu na-abụzi na ndụ gị life is good uche gị adị na ndụ gị for you to be alive first ndụ bụ isi a na-ekwu ihe ụfọdụ mụ na gị akpafuo anyị ya eneru ya anya iwe na-ewe ndị nsọ na ụmụ ihe ụfọdụ mana chineke ya-azọpụta mụ na gị ee na ihe e ji emere vidio a bụkwana ka onye nwe anyị kpọghachi akọ na uche anyị ụfọdụ n'ime anyị azụ onye ga-anụrụ ga-anụ so agwa m gị sị gị na today ndị Hausa akpọọna ndị Fulani asị ị fụna nsogbu so ndị Igbo weenụ nwayọ na ọ bụghị ọgụ anyị zinụ IPOB weenụ nwayọ na ọ bụghị ọgụ mụ na gị na-abanụ ee ka anyị dịzịanụ nọzịa na nchenụ were amamihe wee na-enezi anya nụ wee na-enwe nụ mitin anyị m fụgodu onye amị na polisi n'ụzọ bụrụ onye IPOB tụfusie m ihe niile m ji pụta sị ya hello unu amasịkwa na e nwe secret service undercover agents underground all this going dark ị ma na mụ na gị ya-adị cautious anyị ga-ewere amamihe o nwe ebe ọ ya-eruo ị deny ya even Abraham deny nwunye ya along the way unu agụtaghị ya n'akwụkwọ nsọ ka o wee dị ndụ mana Chukwu ka ọ dịrị ịzọpụta nwunye ya and Chukwu zọpụta nwunye ya jekwuru ụdị eze ị makwa na ọ nwunye onye ọzọ egwu na-atụkwa gị nwoke wee tinye na nlọ na mkpughe kedu ihe chukwu apụghị ime ọ maka na anyị amaghị chukwu so ihere ga-eme mụ na gị o, maka na anyị amaghị chukwu a ihere kwesịrị ime mụ na gị maka na fulani bịakwuzi mara ihe karịa anyị due to amaghị chukwu akọ na uche anyị na amamihe anyị fuo so na ihe m ji ekwuru ihe anụnwa bụ na ọ ozi ọma ka m na-eje ihe ị fụrụ ozi ọma nke ndụ maka my people ya ka m ji asụkarị ya n'igbo ee ma Igbo people in diaspora ee eh, because ị bịa nee anya mgbe ndị Hausa kpọziri ndị Fulani asị ị fụgo niile most of the Arewa people ọkwa ndị Hausa ha na-ejekwa ụwa zuru ike ị fụ na o nwere ihe dịcha n'okpuru mụ na gị ama ha ee eh, so ka a na-ene Chineke anya nezi ndị Yoruba Fulani akpọna ha asị ọ Chineke weta nnukwute division a echetara m ihe o mere na Tower of Babel eh? wee bịa tisasịa nye onye ọbụla na different languages eh? nsogbu wee dị onye ọbụla gbasasịzi onye ọbụla o nwezi onye na-aghọta ibe ya ka onye ọbụla wee nwezi isobezi isobezie n'ezi n'afa nna gị mara ụmụnne gị ndị na-asụ the same language unu azọba onwe unu mara ebe nkewa Chineke abatago ikewa Nigeria, idivide Nigeria n'onwe ya so ndị IPOB biko nothing like eh, picking up arms but eh, try ya ka i build arms try ya ka i secure arms try ya ka ị kwado na after all anyị ga-enwe government eventually e mee ihe niile onye nwere bụ ngwa ọgụ e wekọtasịa wee tii na the side of eh, defense so na ihe menụ bụ na ọ dị mkpa ka anyị dị ndụ onweghị onye kwesịrị ịnwụ n'ihe a nụnwa efu kama na ọ the way the style IPOB ji wee malite ihe a ee abịaghị a ka-ebugodo ụzọ nwee ndidi je were ozi ọma wee returnbagodo ụmụnna anyị back to our Hebrew heritage ee a ka-enwe ndidi sitegodu n'ozi ọma wee wee wee wee eh, eh, eh, eh, eh, wipeba away illiteracy of eh, Torah or the instructions of the law of Yahweh ya na other so many lack of, eh, lack of eh, knowledge dị n'etiti mụ na ụmụnne m- ụmụnne anyị ọ ihe a ka a ka-ebidogodunu ya a na-akpọ na ya to dialogue continue to dialogue ma ndị igbo leaders a na dialogue ọ bụghị ajụ itipụ kọlụ kọlụ gbagobe gbadaba mere video publicly kwuru media everywhere o wee wee fụ na gị na ụmụnne gị bụ ndị elders ma ndị leaders ndị igbo a ma ndị governor sef adịghọ together ị fụzia ndị governors a ha na-enezi gị anya na-ene gị ọkwa ipob ngwa jebenu agbazi gị nkịtị o nwee ihe na-eme gị ha ya-ekwu okwu then keezi ka mba ụwa ya-esi na-ene mụ na gị anya ị fụrụ na anyị amarọ ife so ka chineke nye anyị amamihe in the name of yeshua selah aha chineke ka a ga-agọzi agọzi aha yahweh nna anyị dị ukwuu haleluya aha chineke anyị dị ukwuu haleluya aha chineke anyị dị ukwuu ọ dị ukwuu kwee kwuenu hozana ọkasị akasị dịrị yahweh nke ụsụ niile nke ndị agha chineke nke abịama chi ukwu eze a na-ekpesịrị ọ gwụ the hebrew god ka ọ bụ onye gwa anyị mmeri na anụ ehe so ka ọ dịgodu na etu a ka anyị wee banye ofufe eh, sabbath morning na na-ekwu okwu ịzọ na ịzọbatu the holy convocation mkpokọta ka mụ na ụmụnne m wee were two hours wee fee chineke ofufe nye otuto na ọ na-arụ ihe dị ukwuu ọ nya ji ji jiri ede ehe so ka nna nọnyere mụ na gị na ntụgharị uche anyị niile batakwa na ndụ mụ na gị na ezinụlọ anyị ime ka anyị mata nya nwa nye anyị okwu ọnụ ya nyekwa anyị mmụọ ka anyị wee nwee ike isonye n'okwu ya ka o wee dịrị anyị na mma ka anyị wee nwee nụ ndụ na arụ ike mana mụ na gị echefukwana na nsọ nsọ ọkwa ya bụ the goal o. holiness ọkwa ya bụ the goal o. ọ bụhakwa egwuregwu mgbe e mere ka ị mata eziokwu banye Chukwu i wee kpachara anya willfully kpachara nnọọ anya intentionally wee jee break iwu Chukwu sin ọkwa transgression of the law consequences na ị mara wee jee mee nwanne m ị mara nụ mgbe ị maha wee mee afụfụ dị ya with mercy mana marazie mgbe ị ma wee mee ị gaa Hebrew 10:26 ọ sị na no mercy maka na ị marago ị nabatago eziokwu ị nabatago onye bụ Kraịst ọ naha anwụrụ gị second time asị ọ kama gị nwa nwụọ o nwere nchegharị ebe i chegharịa ọnwụ bụ bụ judgment ya and judgment ya bụ mercy ịnwụ ịnwụ n'ime chukwuzi ọ ka mma ọ ka mma mmadụ ịnwụ imechu ịnwụ n'ime chukwu maka i chegharịa nwụzia n'ime chukwu ọ ka mma mana ọ dị mma ka anyị dị ndụ ka anyị kpachapụ anya na ihe ọbụla e metere o were isi e buru ehe mkpụrụ onye kụrụ ọ ga-aghọkwara ya ahụ so n'ime ihe niile ee ka ọ dịgodu na etu a o ka anyị wee jee chịkọọ ụbọchị izu ike shalom and shabbat shalom to our people ndị tetego n'ụla in the name of yashua yashua bụ jizọs ọ hebrew name of jizọs ee ndị europe na-akpọ ya jizọs anyị nwa na-akpọ ya ọkpara chineke gbọ gbọ nna onye na-anụ ihe m na-ekwu nụ so ka onye nwe anyị gọzie chebe anyị ma mere anyị amara n'ụbọchị izu ike a in the name of Yeshua Selah ya bụ ise ise ise